Hi guys, it's Samia Ja and welcome to the background. So nkhani ili pano ndi ya Maso Awards. Um, maartist ambiri za, ma, za Maso Awards zi saku- sakukhala nazo busy. Maartist ambiri sakunena zoti hi guys, vote for me, vote for me, ayi kuli zi. Komanso ambiri akuzituluka and palinso maartist awiri omwe anazituluka zinthu zi- zeze ndi Che Mandota anazituluka pachiyambi. so at least zeze akuzituluka anangonena zokuti basi he want to give opportunity kwa anthu ena koma Che Mandota anaying'alula Che Mandota ananena zokuti iyeyo sangano sa- sangaononge transport kwawo kupita kukalandira thabwa Eh, koma anthu ena Mandota but why okay so um chomwe anthu ambiri simudziwa eti ndi ichi ndikuwuzeni za Maso Awards eh? Maso Awards munthu ukawina usati kuti amakupatsa transport yopitira kwanu kaya yobwerera kwanu no usati kuti pamakhala ndalama no pamangokhala trophy basi and anthu amene alandira matrophy akuti matrophy amakhala amakhala thabwa amangosiya mathabwa kupentapenta koma I'm sorry, guys. I'm sorry, but, but I just have to speak. You know, this is background. This is the background show. Panobody mayankula. I'm sorry, eh? I'm sorry. ya ndeno zinthuzi anthu ambiri azituluka mr jokes wazituluka emy wazituluka ethel kamwendo wazituluka Che Mandota anazituluka zezeso anazituluka and we don't know kuti kukubweraku azituluke ndi ndani and komano anthu ambiri sali nazo busy zinthuzi nde Anthu amati uh, Maso Awards za ma awards it's, it's about recognization mmati chani ko recognization mmati recognization kuti udziwike ukhale ndi mbiri yabwino ku Malawi kuno recognization kuti anthu akudziwe kuti nthawi inayi kona wina za awards yanjani let me tell you the truth ku Malawi kuno recognization sitheka magaya Mark, usamapusitsika how many people are being recognition koma olo makampani kubwera kunena zoti i want to work with them nyanchani you should be our brand ambassador magayi recognition sitheka omweyi kuno it's not about recognition it's about connection okay, it's about playing it smart have good connections kuno ndi ku malawi how many people are being recognization koma they're still the same i'm sorry i'm sorry I need, I, i'm so sorry i just have to speak out i'm sorry ndiyeno za Maso Awards-zi mukapita ku website wawo eh? ukumachita kuona anthu omwe awine yeah. apa ndikuonetseni example ya anthu omwe awine ndi anthu owina ndi amenewa apa best male artist of the year a Onesimus apa best female artist of the year a Jetu mudziona pamenepa ndithu mudziona Apa best music video of the year ya Dream nde ma artist nonse mudziwiretu kuti mavuti ndi amenewa. Mwaona anthu omwe awine. Nde izi zedi zikudabwitsa chifukwa choona zoti um, atangoyamba atangoyamba kulengeza zoti um, za Maso Awards zatuluka anthu azam- azivota yanchani yanchani ineyo ineyo eh, napita ku website wawo kuja not only me anthu ambiri anapita ku website wawo kuja kukavota kukavotera munthu nde ukavotera for free suona ma results suona munthu umene a- awine koma ukadzati wavotera ndikupereka 100 kwacha umachita kuona zoti okay apa awine ndi uyu awine ndi uyu mwaona ndeno zinthu izizi anthu ambiri akunena zokuti ndi zinthu zoti basi za- zalowa ati zalowa politics zalowa corruption ati ndi za corruption so ineyo i don't know whether zinthu za corruption kapena ayi komano anthu ambiri akuti za corruption because of some reason On- atika ya pa upcoming artist ayikapo jetu nde pa female of the year ayikapo amy pamene amy anayimba za Sherry banana Sherry banana e, alibenso nyimbo zoti zodziwika bwinobwino how can they put amy pa female artist of the year jetu celeb wamkulu ndikumuyika pa upcoming artist of the year by the way inenso andipanga nominate yet komano i I have friends ndi ndi anthu akuti Tamia bwanji sukupanga nawo post zinthuzi inenso zina- sina sinazitulukenawe ine zituluka nawo zozitulukazi ine ndangokhala i'm just minding my own business to those who want to vote for me you can if you don't want to vote you, you can also do that

I know, I'm a social media content creator. It's a good thing kuti people know me as a social media content creator. So, kwa anthu nonse amene akupa- akumapanga zama akupanga nominate whether you lose or you win it does not matter. Mwamva it doesn't matter. Asama anthu asamakuphweketseni aya. Anthu asamakuphweketseni. Okay? So I- ine kaya ndiwina ndiwina kaya ndiluza ah ine nde ngati sizamathabwazo december uno ndikhometsa thabwa langa as a, as a female uh, dog breeder ine ndimaweta agalu ndikhometsa thabwa langa lo- lo- la munthu woweta agalu best of- female dog breeder of the year ndikhometsa thabwa langa Ah, guy, matabwa basi. so that was it nkhani ili apa ndi yonena zokuti za ma awards izi anthu ambiri akuti ndizopanda pake ndizopanda ntchito komanso sinanga a che mandota aja abale athu aja adaying'alula kuti a maso awards amango- amangopatsa anthu matabwa ndeno anthu ambiri sa- sankadziwa zoti anthu amangolandira trophy ija amayesa ngati kumabwera zindalama ya chani nde i think that's why anthu ambiri akuti zinthuzi n'zopanda pake ngati kuli matabwa so ine what i can say is this kwa anthu amene mwapangidwa nominate congratulations whether you win or lose it doesn't matter a trophy doesn't define who you are a trophy doesn't mean kunena zoti iwe you are the best than others